OK, Dia dhaoibh a chairde agus fáilte isteach go dtí Ceacht 2 don seachtain seo. Agus tá súil agam gur thug sibh faoi dheara go bhfuil an ceacht seo ag dul i dtreo an measúnú leanúnach. Mar sin beidh mé ag féachaint ar na freagraí a seolann sibh isteach agus beidh sin mar cuid don grád a bhaineann sibh amach as deireadh an chúrsa seo agus beidh an ceann sin ag dul i dtreo an tuarascáil a téann abhaile ag an samhradh. So, eh, an rang a bhí agamsa, beidh sibhse ag déanamh an ceacht seo ar Aoine, sin an chéad lá de mhí Bealtaine. Agus an rang a bhí ag Oide Emer ó Bliain 1-3, beidh sibhse ag déanamh Ceacht 2 ansin ar an gCéadaoin, an naoú lá is fiche. Now, feiceann sibh, má tá aon fadhbanna agaibh leis na ceachtanna, muna bhfuil siad ag lódáil nó rud éigin, tá gach rud ar fáil daoibh anseo ar an bhfoirm Microsoft agus feicfidh sibh níos déanaí go bhfuil an Léamhthuiscint, sa físeán seo ar YouTube. Ach ná déanaigí dearmad, muna bhfuil an leathanach sin ag obair daoibh, is féidir libh é a oscailt sa brabhsálaí idirlíne. So, tá mise ar Firefox now, is féidir libh Chrome nó Safari nó a leithéid de sin a úsáid. Agus ansin, muna oibríonn sé agus tú ag úsáid an brabhsálaí, just brú ar Refresh ar an leathanach nó Bog ó leathanach amháin go leathanach eile agus ar ais agus tiocfaidh sé suas an dara huair. Uaireanta nuair atá grianghraif ann bíonn sé mall ag lódáil. But tá sé ar fáil daoibh so ná bíodh aon buairt oraibh. So le sin ráite rachaidh muid isteach chuig an gceacht. So, caithfidh tú an téacs seo a léamh agus caithfidh tú na ceisteanna a fhreagairt ar an bhfoirm. Beidh an obair seo mar chuid den mheasúnú leanúnach, bí cinnte an foirm ceart a líonadh a bhaineann le do rang, agus ansin brú ar submit, léigh an text seo. So, éinne a bhí le Oide Emer ó 1 go 3, tá sibhse ag líonadh isteach an ceann sin, agus éinne a bhí liomsa, beidh sibhse ag líonadh isteach an ceann sin. Ceann le Oide Emer, beidh sé ag dúnadh ag 9:30 tar éis an ceacht seo so ar an 30 lá de, agus an ceann do mo rang, beidh sin ag dúnadh ar ag 9:30 ar an dara lá so sin maidin Dé Sathairn. So ag an dá rang tá go dtí an maidin dar gcionn agaibh chun é a chríochnú, so ná bí, ná bí buartha ach just bí cinnte go bhfuil sé déanta in am agaibh. So leis sin, rachaimid tríd na ceisteanna i dtosach agus nuair atá sin déanta is féidir linn an téacs sin a léamh. Preview. Now. So, Ceist a haon, Wie alt sind Emmas Geschwister? So, wie alt sind, cén aois iad? So, caithfidh tú an ceist seo a fhreagairt as Gearmáinis. So, ansin, isteach ansin le Gearmáinis, ceart, you know, sie sind, oder, der Bruder ist und die Schwester ist. freagair an ceist seo as Gearmáinis. Wie hilft Ima zu Hause mit? So, mithelfen is cabhrú leis. So, conas a chabhraíonn Ima leo sa theach? So, caithfidh tú, eh, rud éigin a scríobh, Ima, macht, Ima, tá roinnt briathra ansin agus beimid ag dul tríd sin i gceann nóiméid. Agus ansin ceist a trí, was findet Ima unfair? So cad tá míchothrom de réir Ima? So beidh sí ag gearán faoi rud éigin isteach ansin agus tá sí ag rá go bhfuil sé unfair, céard é sin?

Ansin déan tú an rud céanna cén ceann atá is oiriúnaí d'alt 2 agus cén ceann atá is oiriúnaí d'alt 3. Ina dhiaidh sin caithfidh tú an téacs a léamh arís agus caithfidh tú seo a fhreagairt, conas a deireann tú 'Tá Susie gleoite ach an-mhillte'? 'S ansin conas a deireann tú Ag an deireadh seachtaine téim ag siopadóireacht Agus ansin conas a deireann tú Ansin bíonn mo ghráid ag fulaingt So caithfidh tú an abairt, na habairt, na trí abairt sin a aimsiú sa téacs agus iad a chlóbhualadh isteach ansin díreach mar atá siad sa théacs nó beidh an aip seo ag rá go bhfuil sé mícheart. So le sin ráite is féidir linn an.

So anois, tá más rud é go raibh tú cliste go leor chun féachaint ar an físeán seo ó thaobh an cuidiú sin de, is féidir libh dul ar ais ná anois chuig na Google Forms, tá na ceisteanna ansin agus tá na altanna leo agus freagair gach rud nuair atá tú críochnaithe, má tá cóip dos na freagraí ag teastáil uait, brú ar send me an email receipt agus ansin brú ar submit agus sin deireadh don ceacht seo. So go n-éirí libh, viel Glück und.